a sị m na ya nọrọ na sọmi bụ eze ga-akwụ ọtọ ya kwụrụ ọtọ nkwatu ya ọ ga-adịla onye enu mma dịla onye anị mma ebe ọbụna onye si na-anụ onu m a sịkwa m na o ji ọfọ ga-ana m wee sị ka m pụta n'ụbọsị taa wee sị ndị igbo be anyị ọ ga-adịla unu mma na eke n'orie na afọ na nkwọ ebe ọbụna onye nọ na-anụ onu m chi ụmụ igbo ga na-edu unu eje na-edu unu ana eje ana bụ isi ije m wee sị ka m pụta n'ụbọsị nke taata maka na o nwere ife na-emezi ọya kalị nwụọ nwụọ nwụọ kalị ebe niile asị na ọ bụrụ mmadụ mee asị na ọ bụ mmadụ mee mana nke bụ eziokwu m sị ka m gwakwa ka m bịa kwuo bụ kedu ife ị na-etinye n'ọnụ gị na-aba n'ime afọ gị maka na the rate ụmụ mmadụ ji ekponye ife n'ọnụ fa ọ dị too much ị na-aṅụ mmanya ị da-echekwa ụdị mmanya ị na-aṅụ and ị bịa nee anya fụ na ụmụ mmanya a na-eme chemical and fake kalili ebe niile onye nke jee onye nke jee na n'akụkụ ụnọ be ya o mepee company ọ na-eme mmanya ị marọ nke ị na-aṅụ ị na-ebu na-aṅụ and nke ka ibie bụ na alcohol dị mma mana ị ṅụọ ya ọ dịzie too much ọ dịrọkwa mma liver problem kidney problem o nwerọ onye na-ajụ ese kedu ife na-akpata ya ife onye ọbụna kabara alụ bụ a na-aṅụ mmanya ka e wee na-achụ high bp high blood pressure and all that m sị ka m pụtakwa weta okwu ndụmọdụ m ji apụta na mmanya ụmụ igbo na-ekponye n'ọnụ ọ kalizi ọ dị too much and ụfọdụ ada enene ụdị brand fa ọ anything ka ị na-aṅụ ị malụ nke ọbịa bụ brand gị no nke ọbụna ị fụ ọ gafetala i kponye na-aṅụ nekwa ka ọnwụ kalili ebe niile 35 years 30 years 40 years ọ fịala alụ ịfụ 70 ọ bụlụ oke nwụọ nwụọ nwụọ alcohol a na-ekponye n'afọ and nke ka ibie bụ a na-aṅụ ada aṅụzi nke bụ original ma ndị na-aṅụ gin ma ndị na-aṅụ hot drink ma ndị na-aṅụ nke ọbụna ị na-aṅụ bụ alcohol jilikwa nwayọ na-ekponye ya bụ ife n'afọ na-aṅụnye otu i si aṅụnye ya aṅụnye jiri nwayọ na-aṅụnye ya ma ọ bụ na ndụ gị dị gị mma na ị chọrọ ibi ogologo ndụ and nke ka njọ bụ i jee kpọta nwaanyị n'ụnọ dobe n'ụnọ ị na-aṅụ unu amụrụ ụmụ m juo ebe niile the next thing a sị na nwoke adapụ nwaanyị atabazi afụfụ sị ka m pụta ụmụ igbo be anyị malụ nke ị na-aṅụ malụ nke ị na-aṅụ ị na-aṅụ i jiri ya nwayọọ jiri ya nwayọọ ṅụọ ị ṅụcha ya ee eh, stress apụọ onye kwu ị ṅụcha ya the only thing bụ just one hour or two or three hours o si gị n'arụ pụọ i bidokwa ebe ị kwụsị mana mgbe ọ ga-ebutelu gị sickness ị ga-eje ụlọ ọgwụ enu je ụlọ ọgwụ ana nwekwa ebe a ga-afụ ka a ga-esi wee sọtụọ gị out nke ka nke bụ na ụmụ ọgwụ a na-emechazị kịta ada alụzi ọlụ and ọ bụrọ ego ka i ji ị ga-asị na ọ ka i jewegodi ụlọ ọgwụ dị standard ka ị nebe onwe gị anya i jidegodu ego most of time e, ego nwa i ji ọ bụrụ ya bụ ọnya ga-elicha ego nwa ọ ya mere o ji ka mma ị na-etinye echiche n'ime gị i chee eche before i bido ime ife a na-eme ọ ga-abalụ m uru mụ na ezinụlọ m ị malụ ka i si aṅụnye ya bụ mmanya the rate ụmụ be anyị ji aṅụnye mmanya n'afọ ọ kalị ọ dị too much ọkacha na ọ bụlụ ebe unu nọ with guys your guys nọ nke free booze unu a na-ekponye ya na-aṅụ a sị na agbacha ọsọ agụọ mile ya ka m sị ka m pụta malụnụ ka unu si aṅụ mmanya unu na-aṅụ na-aṅụnụ ya na-ewedanatanụ aka n'ịṅụ ya na-ewedanatanụ aka na-aṅụnụ mmiri and mmiri abụrọkwa nke ọbụla nke bụ alkaline na-asacha na detox ife a na-eli ife a na-aṅụ maka na nekwa ọnya karịzikwa ma nke a na-amarọ afa ya ụmụ ife a niile na-ayachakwa bụ ife a na-ekponye n'ọnụ chemical kalị ị na-eme na ị na-eje enwe aṅụrị ị na-eburu nsogbu butelụ onwe gị were ọnụ gị butelụ onwe gị nsogbu ife i lili eli na ife ị ṅụlụ aṅụ m sịkwa ka m pụta ka m si apụta ụmụ igbo jirinụ nwayọọ na-ekponyenụ ya bụ ife unu na-ekponye n'afọ unu na-aṅụnye ya n'afọ jirinụ nwayọọ ma ndị nọ mba ofesi chemical dịkwa ma na mba ofesi ma ndị nọ be anyị ife ọjọọ dị ebe niile o nwere ebe ife ọjọọ na-adịrọ e nwere nke dị mma nwee nke dị njọ ndị dị mma nọ ndị dị njọ mana ọ dị ebe niile o zuru mba ọnụ ọ bụrọkwa sọsọ na be anyị ma na mba ofesi fake dị ebe niile malụnụ ka unu si aṅụ ife unu na-aṅụ unu sị na ọ mmanya mgbe ọbụla unu ebulu alcohol na-ekponye n'afọ unu ṅụọ hot unu aṅụọ dry gin unu ana aṅụ alcohol si na unu na-enweta onwe unu unu na-enwe aṅụrị mana unu na-egbu onwe unu egbu na amarọ si na unu na-enwe aṅụrị inwe aṅụrị ọ bụ mmadụ ị na-eli ife na- ife- ife na-abanyerọ ọnya bụ inwe aṅụrị nke ị na-eli i jide ya nwayọọ ị malụ na nke ị na and mgbe ọbụla ị na-aṅụ alcohol malụ na i jirọ alcohol ị na-aṅụ aka na ọ bụ original ka ọ bụ fake so ị malụ ka i si aṅụ ya ikponyezinye ya nke bụ ka ị ṅụọ ya ka ị nweta aṅụrị nwere onye n'isi ọ bụrọ sọsọ ịṅụ mmanya ka eji enwe aṅụrị ọ nwere other things e na-eji enwe aṅụrị ọ bụrọ sọ mmanya ọkwa ya ka m ji wee pụtakwa si ka m butekwelụ unu na uche unu apụgokwa na unu na fa ahụ nekwa ọnwụ ka ọ kalịlị ebe niile i mepe gaa na social media ọnwụ ị pụta na poster ọnwụ onye ọbụla a na-anwụ onye a jụrụ a sị na ọ mmadụ gbu na ọ mmadụ mee asịrọkwa m na mmadụ adịghị eme mana mara unu ka unu si aṅụ ya bụ mmanya reduce unu na quantity unu na-aṅụ ya n'afọ na ọ nya na-akọsikwa all this sickness dị n'ụwa niile ọkwa nke m ji pụta ụmụ be anyị jisie nụ ike onye nụrụ onu m nyelụ m aka gbasaba nya na ọ nke dị mma ka anyị na-eme anyị chọọ ka ọ dịlị anyị na mma biko ọ ga-adị jisie nụ ike ndị igbo be anyị